Къопсалъэ хуитыныгъэ радиор. Фэ фодаӏуэ Ищхъэрэ Кавказ сервисым и нэтыным адыгэбзэкӏэ. Прага студием щӏэсыр Къардэн Аминатщ. Фи пщыхьэщхьэ фӏыуэм, нобэрей ди нэтыным хэтынущ.

Хуитыныгъэ радиом и хъыбархэм зэрыхэтащи Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэу етӏуанэ пӏалъэкӏэ хахыжащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Сохъурокъуэ Хьэутим. Хэсэшхуэми Сохъурокъуэми я лэжьыгъэмкӏэ лъэпкъ зэщӏэхъееныгъэ куэдыр арэзыкъым. Бэдэущ ӏуэхузехьэхэм жаӏэ лъэпкъым и хьэлэмэт зыхэмылъ унафэхэр Хэсэшхуэм къихьум. Сохъурокъуэ Хьэутим мы махуэхэм Хуитыныгъэ радиом интервью къритащ. Амбы жиӏащ лъэпкъым и хьэлэмэтхэм теухуауэ и ныкъуэкъуэгъухэм къыхалъхьэм ар щӏэдэӏуну хьэзырум. Дунейпсо Адыгэ Хасэр къызэрагъэпэщауэ щытащ Налшык деж, минрэ щибгъурэ бгъущӏрэ зы гъэм, къеӏуатэ Хуитыныгъэ радиом и корреспондент Емуз Байзэт. Хэхэс Адыгэ Хасэ языныкъуэхэми, хэкурыс Адыгэ Хасэхэм зыбжанэми, дунейпсо Адыгэ Хасэм и лэжьыгъэхэмкӏэ я мыарэзыныгъэр, щӏэх-щӏэхыурэ къыжаӏэ. Мис а псом теухуауэ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий Хуитыныгъэ радиом и микрофоным къедгъэблэгъащ, упщӏэ зыбжанэкӏи зыхуэдгъэзащ. Хьэутий, Дунейпсо Адыгэ Хасэр сыт щӏаухуар, кӏэщӏу къыджепӏэфын? Дунейпсо Адыгэ Хасэр куэд щӏауэ адыгэ зыгуэр къызгурыӏуэ, щӏэныгъэ зыбгъэдэлъхэр зыщӏэхъуэпс ӏуэху, лъэпкъыр зэпхыжа дыхъун щхьэкӏэ, лъэпкъыр дызбгырыдзауэ зэрыщытым, и зэранышхуэ къызэрыдэкӏыр. А зэман дызбгырызыдзам дэ зыри тхуещӏэнукъым, къытхуегъэзэжынукъым, ауэ нобэ дызэригъэгъуэтыжыну, ди къуэпсыр зэригъэубыдыжыну, дэнэ щыӏэ адыгэри къэдгъуэтыжу, дызэрыубыдыжу дызэдэлэжьэну, лъэпкъым и ӏуэху ди бзэ тхъумэжыну, ди хабзэ тхъумэжыну, ди лъэпкъыр адкӏэ дунейм Нэхъ дахэу зэрытетын, итӏанэ, ӏэмал иӏэмэ зэ зы зэман зы щӏыналъэ, зы къэрал дыхъужыну, абы дыхущӏэкъуну ара? Хьэутий, Тыркум деж языныкъуэхэм Дунейпсо Адыгэ Хасэр пассивнэу, фӏыуэ мылажьэу къалъытэ. Сыт къыджепӏэнт абы теухуауэ? Абы жаӏэм пэж хэлъщ, абы я лъэныкъуэкӏэ уеплъу щытымэ. Щхьэ жыпӏэу щытымэ, Тыркуми нэгъуэщӏыпӏэ щыӏэ ди адыгэ ди къуэшхэм нэгъуэщӏыпӏэ хэсхэм я л нэхъ мэуз, я гу нэхъ мэуз а нэгъуэщӏыпӏэ щыӏэщи. Абы мыбы щыдлэжь псори ялъагъуркъым. Икӏи зыхахыркъым. Ар хуейт занщӏэу пыупщӏауэ, Мо мыдэ уощӏэ Урысей дызбгъэдэсым, едгъэкӏуэтэкӏрэ занщӏэу къэтшэжрэ, гъуэгу хэтшрэ, къэтшэжрэ, едгъэтӏысхьэжрэ, къэралыгъуэ дыхъужрэ, Черкесие дыхъужрэ зы къэралу зэкъуэшу дытӏысыжам? Дэ ар занщӏэу тхузэфӏэкӏкъым. Икӏи ар узыщӏэхъуэпс хъун ӏуэхущ, ауэ нобэкӏэ дэ ди уставым къит Дунейпсо Адыгэ Хасэм ди устав жыхуиӏэр хабзэм, Абы теухуауэ длэжьын хуеяхэм псоми дызэрелэжьамкӏэ, мис иджы дыдэ конгресс хэплъати, хъарзынэу длэжьауэ, тэмэму длэжьауэ, блэжь хъунур ӏэмал зиӏэр длэжьауэ къалъыта. А лэжьыгъэм теухуауэ къытхуэмыарэзы гуэрэ зэрыщыӏэри дощӏэри, мис абыхэм нэхъыбэӏуэрэ сахуэзэну сыхуейт, щӏэмыарэзыр лэжьыгъэм нэхъыбэӏуэу абыи къыхалъхьэну, абыхэм икӏи я къарумрэ я акъылымрэ зэдгъэуӏуу, Зэгъусэу нэхъыбэӏуэу адыгэ ӏуэхум тедлэжьыхьыну, мис ахэр щӏэмыарэзым, сыхуейт сэ нэхъыбэӏуэ седэӏуэнуи, абыхэм, иджы зэ сыщыӏа иджыблагъэ сыкӏуэну зызогъэхьэзыр а ди къуэшхэм деи, седэӏуэнурэ, абы я мурадхэр къэсщӏэну сыхуей. Дагъэщӏэну тхуэмылэжьауэ щыӏэхэр зищӏысымрэ, абы блэжь хъуну хэлъымрэ, зэгъусэу дызэчэнджэщынщи, мы дунейм ӏэмал зиӏэр иджырик зэгъусэу адэкӏэ дгъэкӏуэтэн. Хьэутӏий, иджыблагъэ фи лэжьэгъухэр къыхэфхащ. Мы лъэхъэнэм сыт нэхъыщхьэу фызэлэжьыну фызыхуейр? Япэрауэ, мы блэкӏа зэманым длэжьыфар иджысту къыдопщытэж. Дэ дызэрыхьэ гъэм, гъэ къакӏуэ илъэс тӏощӏрэ тхурэ мэхъу Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ныбжьыр. Ар тхыдэм теухуауэ зэман мащӏэ дыдэщ. Ауэ мы зэман псынщӏэу кӏуэм уеплъытмэ, ар икӏи зэманышхуэщ. Зы щӏалэ къалъхури балигъ мэхъу апщӏондэхункӏэ. Нтӏэ, зэманым длэжьыфар мураду диӏамрэ тхузэфӏэкӏамрэ къыдопщытэж япэ дыдэ щӏыкӏэ. Мис мы блэкӏа конгрессым ар япэ дыдэ упщӏэу игъэува. Лэжьахэм щыщ гуэрхэр тӏэкӏуикӏ текӏуэтащ, тӏэкӏуи зыгуэрхэр Щӏэуэ хахащ, сэри дзыхь къызагъэзыжри иджыри зэ жызоӏэри сыхахыжа хъуащи, ди пщэм дэлъыр а уставым иджы щӏэрыщӏэу долэжьыж, а уставым дыхоплъэж. Блэжь хъунуу къэнауэ сыт ди лъэпкъым нэхъ сэрэп хуэхъуну, дызэлэжьыпхъэу тхуэмылэжьауэ щыӏэ а къыдаудэкӏхэмрэ дэ езыбы зыдэдгъуэжхэмрэ зэпэтлъытынурэ, мис мы Гъэр имыух щӏыкӏэ дызэхуэсынущ исполком. А исполкомым унафэ къэтщтэнущ. Гъэ къакӏуэ дызэрыхьэм длэжьынури, мы илъэсищым длэжьынури, мы исполкомым щӏэуэ хахам, конгрессым хихам а илъэсищым, абы нэмыщӏкӏэ зы илъэсым пыухыкӏауэ длэжьыным теухуауэ мурад. Мис ара япэ дыдэ ди лэжьыгъэр. Абы щхьэкӏэ Тыркум мис иджысту Каффед хахыжынущи, абы сыкӏуэу, абыхьэми сечэнджэщын си гугъэ ди къуэшхэм. Сыт къыхалъхьэну пӏэрэ? Абы адыгэ куэд щызэхуэсыну дыщогугъ Иорданиеми, Сириеми, Нэгъуэщӏыпӏэ къикӏыуи, а Каффедыр арщ дэ нэхъ ди лъэпкъым щыщу нэхъыбэ дыдэ щызэхэтри, а Каффедым сыхуей, си нэгур зэӏухауэ сыкӏуэу седэӏуэну, къытхуащӏынури къыджаӏэнури, къыдаудэкӏынури, сэ са сыхуэхьэзыр седэӏуэну сыт хуэдэ псалъэмакъыми, ди лъэпкъым сэрэп къыхуэзышэну, седаӏуэу абы щыщ къыхэтхыу зэгъусэу длэжьыну. Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэу иджыблагъэ хахыжа Сэхъурокъуэ Хьэутӏий къыхегъэщ иджы щӏадзэжа лэжьыгъэ лъэхъэнэм къриубыдэу хэхэс адыгэ щӏалэгъуалэ, еджакӏуэ, Хэкум къакӏуэхэмрэ щӏэблэщӏэ къыдэкӏуэтеймрэ нэхъыбэрэ зыхыхьэну сыт и лъэныкъуэкӏи нэхъ зыдэлэжьэн хуейуэ, Емыужь Баязыт, Хуитыныгъэ радио, Къэбэрдей-Балъкъэр, Налшык. Фыкъедэӏуащ Хуитыныгъэ радиом адыгэбзэкӏэ и программэм. Ар езыгъэкӏуэкӏар Къардэн Аминатщ, узыншэу фыщытхэ.